c'est bon ok an bɛ ala fo ka ala barika da ale ye ala min sɔnna ni ka bera an na nin faga ye o kuma na an bɛ sɔrɔ ka sali an kuntigi mahamadu kan kisi ani nɛɛma bɛ an kuntigi mahamadu min ye bi an bɛna bɔ ka baro kɛ ni aw ye bi baro bɛna boli tarabuden kelen pe kan i n'a fɔ n bɛ k'a kɛ cogo min na don o don n bɛ tarabuden kelen ta n bɛ baro k'a kan mais tarabuden kelen pe min baro bɛna kɛ bi ni n ma fili ni n ma ɲina o bɛ alimakusi de ma alimakusi tarabuden baro cayalen don mais n bɛna tarabu nin ba di aw ma fɔlɔ yanni n ka alimakusi baro kɛ a tarabu nin ye nuhunkɔrɔ ye garijɛgɛ ye jitigi aliba ye badu ye alimakusi ye wa faso ye sigi musa ye o ye laturu nin ba ye n'i y'a wolo i bɛna sɔrɔ alimakusi a bɛ sira ka bɛ masaya la a bɛ badu kɔnɔ mais baduso ta nin o baro bɛna sɔrɔ ka sababuya kɛ alimakusi de na cogo sinon kun tɛ n da se o ma o kuma na kanubaw nuhun de bɛ nin na ni ka jitigi aliba gun a la ɔ i b'a mɛn u da kɔnɔ kuma caman ko turabuden b'a daminɛ kelen ka na tan ni wɔɔrɔ ɔ ko turabu bolo ɲuman de ye kelen ka na tan ni wɔɔrɔ mais turabu bolo jugu ye tan ni wɔɔrɔ ka na kelen e b'a faamuya ni min ye bi su na baro nuhu ni jitigi aliba nuhu bɛ nin so kɔnɔ turabuden min gunnen bɛ nuhu na o ye jitigi aliba ye i b'a mɛn u da kɔnɔ k'o ye bolo jugu ye bon bolo ɲuman i b'o mɛn u da kɔnɔ cogo di i bɛn'a sɔrɔ u b'a f'i ɲɛna jitigi aliba bɛ nin na nuhunkɔrɔ bɛ garijɛgɛ la o ye bolo jugu ye ɔ donc eh, k'o ye bolo ɲuman ye ɔ o la sisan nuhu ni jitigi aliba garijɛgɛ o bɛ alimakusi min jigi i b'o mankan mɛn ko o alimakusi man ɲi parce que nuhu ye tirabuden tan ni filanan ye jitigi aliba ye tan ni naaninan ye mais i b'a mɛn u da kɔnɔ jitigi aliba ni nuhun garijɛgɛ o ye alimakusi min jigin i b'a mɛn u da kɔnɔ k'o ka ɲi parce que k'o ye turabuden ye min nana bolo ɲuman kan ɔ n karamɔgɔ bɛ n lamɛn nuhunkɔrɔ nin a kɔrɔ ye jumɛn a mago bɛ turabuden jumɛn na ɔ a kɔrɔ damadɔ b'a la an bɛ kelen de d'i ma a mago bɛ turabuden dɔw la n tɛ se o ma dɛ mais kɔrɔ damadɔ b'a la an bɛ kelen d'i ma nuhun nin a bɛn'a fɔ e b'a faamuya i ye soma ye i ye jinɛtigi ye i ye mori ye i ye tirabudala ye i ye kolonfilila ye ɔ i ko de k'i bɛ fɛ ka na nin baara nin kɛ i yɛrɛ ye walima nin baara nin bɛna kɛ karisa tɔgɔ la i bɛ fɛ k'o de kibaru ɲini k'a dɔn nuhun kɔrɔ ye tirabu nin minɛ n b'o kelen pe kɔrɔ d'i ma i ye kibaru min fɔ k'i bɛna baara min kɛ dɛ nuhun bɛ k'o de fɔ nin so kɔnɔ a ma ban dɛ n ko kɔrɔ damadɔ b'a la mɛ n y'o kelen f'i ɲɛna a mago bɛ tirabuden damadɔ la n m'o f'i ɲɛna yɛrɛ mɛ o tirabuden damadɔw fɔra video dɔ la jitigi aliba garijɛgɛso o kɔrɔ ye jumɛn kɔrɔ damadɔ b'a la mago bɛ tirabuden dɔw la mɛ jitigi aliba garijɛgɛ so kɔrɔ damadɔ na n bɛ kelen d'i ma ɔ a bɛ k'a fɔ de ko garijɛgɛ min ma basigi garijɛgɛ min ma basigi a bɛ k'o de f'i ɲɛna mɛ garijɛgɛ sugu jumɛn o y'a damana baro ye ɔ nka mɛ o jitigi aliba garijɛgɛ la nuhunkɔrɔ nin na a ye alimakusi min jigi sira kan o alimakusi kɔrɔ ye jumɛn o alimakusi kɔrɔ damadɔ b'a la o alimakusi kelen nin a mago bɛ tarabuden damadɔ la mɛ o alimakusi min ni kɔrɔ damadɔ b'a la n bɛ kelen pe de f'i ɲɛna o kelen pe nin san duuru fo k'a yɛlɛ sanfɛ a ye bɔko kelen de kɛ ne bolo o cɛn kelen pe de dira a ma sinɔn a cɛn tɛ dɛ mɛ o cɛn kelen pe de dira a ma wa o cɛn kelen pe min dira a ma aw bɛ ka ɲɔgɔn da fara n'o de ye cɛn tɛ

san duuru sa ka taa se san wolonwula ma a ye bɔko kelen de kɛ n bolo tiɲɛ na sinɔn n'o tɛ cɛn tɛ o kama n y'o di aw ma parce que o ka di aw ye ɔ n'an bɔra yen an bɛ jitigi aliba bila nin so kɔnɔ ne ka nuhun kɔrɔ bila garijɛgɛso kɔnɔ a bɛ alimakusi jigin sira kan jitigi aliba nin so kɔrɔ damadɔ b'a la n bɛ kelen d'i ma mɔgɔ min ni kanko fila fila don a mago bɛ tirabuden dɔw la dɛ ne ye nin kelen de f'i ɲɛna n'an bɔra yen an bɛ nuhunkɔrɔ jigin garijɛgɛso kɔnɔ nuhunkɔrɔ jigilen garijɛgɛso kɔnɔ kɔrɔ damadɔ b'a la a mago bɛ tirabuden dɔw la mɛ o kɔrɔ damadɔ min b'a la garijɛgɛso kɔnɔ nuhun n bɛ kɔrɔ kelen d'i ma o kɔrɔ kelen ye jumɛn ye n b'o fana d'i ma dɔɔni de kɔnɔ n t'a ni foyi fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ min sera i ma k'i ka garijɛgɛ baara ye walima e yɛrɛ ko n bɛ fɛ ka na garijɛgɛ baara i yɛrɛ ye i ye tirabu ci o ci cogo la k'i bɛ fɛ ka na nin baara nin de kɛ i ka garijɛgɛ ko kama nin seginna kan ka nin baara nin kɛ i ka garijɛgɛ ko kama i ye tirabu ci o ci cogo de la ɔ nuhun kɔrɔ nan'i da garijɛgɛso kɔnɔ o nuhun bɛ k'a f'i ɲɛna k'i ye min fɔ dɛ k'ale y'o de fɔ garijɛgɛso kɔnɔ mɛ kuma ma ban dɛ a tɔw bɛ yen kumaw bɛ yen kumaw bɛ yen tarabuden dɔw bɛ yen minnu bɛ se ka na kuma nin yɛrɛ bɛ fɛrɛfɛrɛ latigɛ ka ban pewu mɛ n t'o f'i ɲɛna a ye alimakosi min jigin sira kan o alimakosi n ye fɔlɔ min f'i ɲɛna n bɛ segin o de kan kɔrɔ damadɔ b'a la den damadɔ b'a la mɛ san duuru ka taa se san wolonfila ma ne ye kelen pe min jaabi sɔrɔ a la o siɲɛ kelen pe n b'o de di aw ma parce que o de ka di aw ye ko sira min bɛ dibi kɔnɔ k'o b'a daminɛ tile bintɔ la walima tile cɛlen camancɛ la midi une heure deux heures donc n'o ye 14 heures ye 15 heures 16 heures 17 heures 18 heures 19 heures fo ka taa se fajiri ma ko o sira bɛ o ko a bɛ k'o de fɔ mais san wolonfila walima san duuru kɔnɔ ne y'a ye ko kelen de kɛ sinon tiɲɛ tɛ mɛ a ka di aw ye n b'a fɔ aw ɲɛna n'an bɔra yen an bɛ nuhun jigin baduso kɔnɔ ka jitigi aliba jigin eh, faso kɔnɔ ɔ toujours o ye tarabu ye u ka fɔkan na ko bolojugu kan nuhun baduso kɔrɔ damadɔ b'a la a mago bɛ tarabuden damadɔ la mɛ n bɛ kelen d'i ma o ye jumɛn o kelen nin fana n b'o bɔ dɔɔnin kɔnɔ k'a d'i ma o ye jumɛn jɛnɛba sera i ma k'i k'a dɛmɛ a ka baara i k'a dɛmɛ i ka dabali k'a ye quoi ɔ i ye tirabu ci k'i bɛ fɛ ka na nin dabali kɛ jɛnɛba de tɔgɔ la ɔ nuhun kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka baduso kɔnɔ sɔrɔ i ye dabali min fɔ dɛ k'i bɛ n'o kɛ jɛnɛba tɔgɔ la dɛ nuhun de bɛ ka o dabali yira ni jɛnɛba ye baduso kɔnɔ a banna ɔ n'an bɔra yen n ko kɔrɔ damadɔ b'a la den damadɔ b'a la mɛ n ye nin de d'i ma dɔrɔn parce que i k'o faamu ɔ n'an bɔra yen jitigi aliba bɛ na faso kɔnɔ ɔ hali sɔrɔ walima kunnasini sɔrɔ n y'o jitigi aliba kɔrɔ d'i ma ɔ ni muso ta don o bɛ yen ni cɛ ta don o bɛ yen mɛ an b'a kɛ cɛ ta ye o ye cɛ de ye min wasalen don a banna mɛ mɔgɔ dɔ wasalen don dimi b'a la mɔgɔ dɔ wasalen don garijɛgɛ ma ɲi mɔgɔ dɔ wasalen don furu ma ɲi mɛ nin bɛ k'a kuma tigi de kan k'a wasalen don mɛ dɔ bɛ wasa ka sɔrɔ dimi b'a la o tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ a ye alimakusi min jigin masaso kɔnɔ o alimakusi masaso kɔrɔ damadɔ b'a la a bɛ tarabuden damadɔ ɲini mɛ o kɔrɔ damadɔ nin n bɛ kelen pe de di i ma n bɛ kelen pe min d'i ma n bɛ solomani tigɛ ka bɔ a la pewu n b'a kelen pe de d'i ma a kelen pe kɔrɔ ye jumɛn masaso kɔnɔ e b'a faamuya ni min ye dakuruɲɛ kelen de bɛ d'i ma mɔgɔninfin i bɛ baara min na baara min n'i b'a la kelen b'i bolo sanjikɔrɔ wɔsi de i bɛ ka baara kɛ f'i k'a sa mɛ baara nafa dɔnnen tɛ e yɛrɛ kun tɛ k'a dɔn wa mɔgɔw kɛlen tɛ k'a dɔn o ye fɔcogo dɔ ye filanan i b'a sɔrɔ baara nafa n'a dɔnnen don e kelen de b'o dɔn mɛ mɔgɔ si tɛ e kɛrɛfɛ mɔgɔ si tɛ yɔrɔ jan min b'a dɔn ko nafa b'a baara la o ye alimakusi masaso ye kɔrɔ damadɔ b'a la n ko n bɛ kelen pe de d'i ma n tɛ solomani fara kan ɔ n'an bɔra yen an bɛ jitigi aliba bila min an b'a bila badenso kɔnɔ an bɛ nuhun bila faso kɔnɔ jitigi aliba badenso ale sɔrɔ fana n y'o kɔrɔ fɔ min na kɔrɔ damadɔ b'a la n ko n bɛ kelen d'i ma muso don min ni danayabaliyaw don o kɔfɛ nuhun kɔrɔ nalen ka da faso kɔnɔ kɔrɔ damadɔ b'a la ni muso don kɔrɔw bɛ yen ni cɛ don kɔrɔw bɛ yen mɛ n b'a di cɛw de ma a bɛ n'a fɔ tuguni i y'a kanu k'i bɛ fɛ ka n'i ka nin ala deli kɛ n b'a d'aw ma o de kɔnɔ dɔrɔn parce que n b'a dɔn ka tɛmɛ u kan e y'a kanu k'i bɛ fɛ ka na nin saraka nin bɔ i bɛ fɛ ka na nin ala deli kɛ i bɛ fɛ ka na nin tarabuden nin baara i yɛrɛ bakun tɔgɔ la k'o ɲini k'o dɔn walima cɛ min sera i ma o tɔgɔ la baara nin de bɛ na kɛ ni nuhun y'a da faso kɔnɔ o nuhun bɛ k'a fɔ k'i ye baara min kofɔ dɛ k'ale nuhun bɛ k'o de fɔ i ɲɛna faso kɔnɔ ni cɛ ta ye tarabu ye mɛ n m'a fɔ n k'a bɛ ɲa dɛ wa n k'a mago bɛ tarabuden dɔw la wa n k'a mago bɛ so dɔw fana na ɔ o ye nuhun kɔrɔ faso ye a ye alimakusi de jigin masaso kɔnɔ n b'o fana kɔrɔ d'i ma ka sɔrɔ n ma solomani fara kan n bɛ kɔrɔ damadɔ b'a la n bɛ kɔrɔ kelen d'i ma i bɛ baara min na a baara kɛlen don sanjikɔrɔ wɔsi ye i kɛlen tɛ k'a nafa sɔrɔ fɔlɔ kelen wa mɔgɔ tɛ yen fana minnu b'a dɔn ko nafa b'a la a fɔcogo filanan hali n'a y'a sɔrɔ hɛrɛ b'a la o hɛrɛ e kelen de b'o dɔn ko mɔgɔ wɛrɛw t'a dɔn n dun b'a dɔn e tɛ se k'o dɔn ko bɛ dogo tɔw la koyi donc hɛrɛ min bɛ sanjikɔrɔ wɔsi i bɛ baara la a dɔnnen tɛ o ye dakuru ɲɛ kelen dɛ sinon dɔw bɛ yen o ni ninnu si tɛ kelen ye n'an bɔra yen an bɛ nuhun bila min an bɛ nuhun bila denɲɔgɔn so kɔnɔ ni ka jitigi aliba bila dimi so kɔnɔ nuhun denɲɔgɔn so kuma lamɛn dɛ nuhun denɲɔgɔn so jitigi aliba dimi so a ye alimakusi jigin jigi so kɔnɔ o tuma na nuhun denɲɔgɔn so n b'o fana dalu d'i ma dɔɔni de kɔnɔ n t'a ni foyi fara ɲɔgɔn kan a bɛ i n'a fɔ i bɛ tarabu dɔn nka mɛ i bɛ fɛ ka wuli ka se mori dɔ ma mori min ye cɛ ye mori cɛ walima i bɛ fɛ ka wuli ka se jinɛtigi dɔ ma jinɛtigi min ye cɛ ye parce que jinɛtigi cɛmanw bɛ yen jinɛtigi musomanw bɛ yen donc komi an bɛ cɛman de baro kan donc jinɛtigi min ye cɛ ye a bɛ n'a fɔ fana fɛ ka wuli ka se somakɛ ma i yɛrɛ bɛ laturu dɔn dɛ somakɛ min fana ye cɛ ye an b'o de baro kan i ko o la ne fa karisa de bɛna wuli n bɛna se n denɲɔgɔn ma a ka nin ala deli kɛ n ye n'a bɛ ɲa walima n'a ti ɲa i ye tirabu ci o ci cogo la nuhun kɔrɔ y'i da denɲɔgɔn so kɔnɔ n b'o de kɔrɔ nɔfɛ n b'o kelen pe de d'i ma o nuhun kɔrɔ bɛ k'a fɔ ko un k'i bɛna t'i jigi sɛmɛ denɲɔgɔn nin na min kama hɔ ko nuhun ko ten k'i bɛna t'i jigi sɛmɛ jinɛtigi nin na min kama i bɛna t'i jigi sɛmɛ morikɛ nin na min kama i bɛna t'i jigi sɛmɛ somakɛ nin na min kama e yɛrɛ de b'o dɔn dɛ mais nuhun nin bɛ k'a fɔ i bɛn'a bila min na a bɛ ɲa sa ne m'o f'i ɲɛna a tɛ ɲa sa ne m'o f'i ɲɛna parce que a mago bɛ den dɔw la a mago bɛ so dɔw la n'an bɔra yen jitigi aliba dimi so hali surɔ n y'o fɔ hali kunasini n y'o fɔ wa hali bi n b'o fana fɔ ni tirabu ye cɛ ta ye o kɔrɔ bɛ yen ni muso ta o kɔrɔ bɛ yen n b'a kɛ cɛ ta ye ɔ ko cɛ min ni dimi b'a la a mago bɛ den dɔw la a mago bɛ so dɔw la mais cɛ min ni dimi b'a la n b'o dakuruɲɛ kelen de u ye alimakusi de jigi jigiso kɔnɔ alimakusi jigiso a mago bɛ tirabuden dɔw la a mago bɛ den dɔw la wa kɔrɔ damadɔ b'a la o kɔrɔ damadɔ min filɛ n bɛ kelen d'i ma o kelen nin jumɛn n b'o d'i ma o fana bɛ kɛnɛ kan mɔgɔ min ye kɔrɔn boli ka tilebe boli ka sahɛli boli ka baba boli ka cɛw boli ka musow boli ka sow boli ka sagaw boli i y'a faamu dɛ a ma ɲɛ sɔrɔ fosi la a ser'i ma i ye tirabu c'a ye o tirabu min cira a ye alimakusi nana ka n'i da jigi so kɔnɔ sabu badara tɛ laturu si parce que n k'a mago bɛ tirabuden dɔw la ɔ donc maintenant o alimakusi ni min filɛ k'i da jigi so kɔnɔ o kɔrɔ de ye ko karisa ka sababu n b'o de kelen de d'i ma a ka sababuw bɛ dibi kɔnɔ sinon kɔrɔ wɛrɛ b'a la min t'o ye dɛ mais n y'o dɔrɔn pe de d'i ma a ka sababu bɛ dibi kɔnɔ a banna ɔ n'i bɔra yen an bɛ jitigi aliba bila denɲɔgɔn so kɔnɔ n'i k'i y'a faamu n k'i ɲininka nuhun kɔrɔ bila dimi so kɔnɔ o jitigi aliba denɲɔgɔn so kɔrɔ fila b'a la kɔrɔ fila an bɛ kelen de d'i ma a mago bɛ tirabuden dɔw la o tirabuden tɛ f'i ɲɛna o kɔrɔ fila jumɛn bɛ yen jitigi aliba o kɔrɔ fila jumɛn de bɛ yen a ko ko cɛ min ni sigasiga don cɛ jɔn kuma lamɛn dɛ tirabu cira e yɛrɛ de ye tirabu ci i yɛrɛ tɔgɔ la ɔ nka mais a bɛ ka burama ka sigasiga de fɔ i ɲɛna n'i y'a faamuya ni o ye ɔ n'an bɔra yen nuhun kɔrɔ dimiso kɔrɔ damadɔ b'a la a mago bɛ den dɔ la mɛ n bɛ min d'i ma kelen n b'o kelen jumɛn d'i ma n b'a d'i ma ni dɔɔni de ye e de fɛ ka na baara kɛ i yɛrɛ ye i ye tarabu ci o la wala e fɛ ka na baara kɛ mɔgɔ dɔ ye i ye tarabu ci o tigi tɔgɔ la dabali don dɛ nuhun y'a da dimiso kɔnɔ n balimakɛ baara nin ɲɛɲini kosɛbɛ sinɔ n'i y'a kɛ mm -mm. n'i ka baara nin ɲɛɲini kosɛbɛ sinɔ n'i y'a kɛ mm ɔ e b'a fɔ sisan nɔ ko mun na n b'a f'i n'ale k'i to baara nin kɔnɔ fili bɛ se k'i sɔrɔ fili bɛ se ka kɛ sababu ye baara nin tiɲa n bɛ dan o ma ɔ a ye alimakusi min jigi sabu badara fɛ yen ka sɔrɔ a mago bɛ sabu badara dɔw la a mago bɛ tarabuden dɔw la mɛ n tɛ kuma u kan dɛ a kelen pe kɔrɔ a ko n y'a f'i ɲɛna cogo min maa min ye kɔrɔn boli ka kilebi boli ka sahɛli boli a ye fɛn bɛɛ kɛ a y'i sigi a seden ma alimakusi y'a da jigiso kɔnɔ a f'a ɲɛna ko a ka sababu bɛ dibi kɔnɔ kɔrɔ damadɔ b'a la dɛ n danna o kelen pe de ma n'an bɔra yen an bɛna jumɛn d'i ma an bɛ sɔrɔ ka nuhun bila furuso kɔnɔ jitigi aliba an b'o bila garijɛgɛso banakɔso kɔnɔ nuhun furuso jitigi aliba banakɔso ɔ nuhun furuso jitigi aliba banakɔso o fana o bɛ kɔrɔ damadɔ ɲininkali kɛ o kɔrɔ damadɔ ɲininkali kɔnɔna na i bɛna ye jitigi aliba n'ale nana ka na i da banakɔ nuhun kɔrɔ bɛ furuso kɔnɔ ɔ nuhun kɔrɔ yɛrɛ furuso kɔrɔ ye jumɛn kɔrɔ damadɔ b'a la a mago bɛ tarabuden damadɔ la mɛ o kɔrɔ damadɔ min b'a la n'a mago bɛ tarabuden damadɔ la i bɛna o de lamɛnni kɛ o kɔrɔ damadɔ n bɛ kelen de d'i ma a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min ka mandiyako i fɛ k'o dabali kɛ mɔgɔ seri ma walima i yɛrɛ kun i fɛ ka dabali dɔ kɛ dabali min bɛ se k'i ko diya mɔgɔw ye n'an k'o ma ko muyiba ɔ o dabali kɛli ko b'i kɔnɔ i ye tarabu ci o ci cogo la nuhun y'a da furuso kɔnɔ o nuhun kɔrɔ min y'a da furuso kɔnɔ o bɛ ka min f'i ɲɛna kɔrɔ kelen ko i ko k'i bɛna min kɛ dɛ a bɛ k'o de yira i la furuso kɔnɔ o n'o y'i ka mandiya ye jitigi aliba kelen k'i da bana kɔ sɔrɔ n y'a kɔrɔ fɔ aw ɲɛna kunnasini n y'a kɔrɔ fɔ aw ɲɛna wa bi n b'a kɔrɔ fɔ i ɲɛna kɔrɔ damadɔ de b'a la a mago bɛ tarabuso dɔw la a mago bɛ tarabuden dɔw la mais o kɔrɔ damadɔ n bɛ kelen pe de d'i ma o kelen pe ye jumɛn de ye vingt heures y'i ka don kibaru bɔ sini don kibaru walima vɛntinɛri y'i ka sini don kibaru bɔ walima inɛri di man tɛ donsɛri di man tɛ kari tanranti di man tɛ senkɛri di man tɛ i y'i ka don kibaru bɔ o don kibaru min n'i y'o fɔ e ko sini don kibaru de o sini nin ma se senkɛri wa o sini nin ma se zéro heure o sini bɛ se de ni sini tile bɔra donc a bɛ ka sini de fɔ min bɛ ka na a ye alimakusi jigin juguyaso kɔnɔ kɔrɔ damadɔ b'a la a mago bɛ tarabuden damadɔ la o alimakusi jigilen juguyaso kɔnɔ kɔrɔ damadɔ b'a la a mago bɛ tarabuden damadɔ la o kɔrɔ damadɔ n bɛ kelen pe de f'i ɲɛna o kelen pe ye jumɛn i juguyabaga minnu bɛ dibi kɔnɔ o t'a bannen ye dɛ n y'o kelen pe de f'i ɲɛna i juguyabaga minnu bɛ dibi kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ jitigi aliba bila furuso kɔnɔ ni ka nuhun bila bana kɔ a bɛ alimakusi jigin juguyaso kɔnɔ jitigi aliba furuso kɔrɔ damadɔ b'a la a bɛ tarabuden dɔw ɲini mais n bɛ kelen pe d'i ma mɔgɔ min ka mandiya a ma basigi kɔrɔ damadɔ don dɛ n ko n y'o kelen pe de d'i ma n'an bɔra yen nuhun kɔrɔ bɛ bana kɔ ɔ o fana bɛ kɔrɔ damadɔ f'i ɲɛna k'o b'o o la mais n bɛ kɔrɔ kelen d'i ma o kɔrɔ kelen fana n b'o d'i ma ni dɔɔni de ye n t'o d'i ma ni kumakan ye dɛ dɔɔni o dɔɔni ye jumɛn e de y'i sigi toujours ka tarabu ci i yɛrɛ ye ko sini dugu mana jɛ n bɛ fɛ ka na ni ala deli de kɛ walima mɔgɔ sera i ma ɔ i ko bɔ ala sini n bɛ fɛ ka na e deli nin tɔgɔ nin de la walima ala ni n y'a temps sɔrɔ don min n bɛ fɛ ka na e ala deli n yɛrɛ ye walima n bɛ fɛ ka e ala deli karisa ye i ma don fɔ dɛ i ko n'i y'a temps sɔrɔ don min ɔ i ye tirabu ci o ci cogo la nuhu min y'a da bana kɔ dɛ e ko ko n'i y'a temps sɔrɔ dɛ e min ko ko sini dɛ e min ko n'i y'a temps sɔrɔ dɛ wala a bɛ k'o de fɔ ko o min bɛ kɔfɛ a ma na dɛ a bɛ kɔfɛ i ye don min fɔ o don n'o kɛra o tɛ bi ye dɛ a ye alimakosi min jigin juguso kɔnɔ kɔrɔ damadɔ de b'a la a mago bɛ tirabuden dɔw la mɛ o kɔrɔ damadɔ n bɛ kelen pe de d'i ma mɔgɔ min juguyabagaw bɛ dibi kɔnɔ a b'i juguya mɛ a bɛ dibi kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ jumɛn kɛ an bɛ nuhun bila sira kan an bɛ alima an bɛ jitigi aliba bila masaya la a bɛ alimakusi jigin siyɔrɔ la nuhun sira nuhun sira n t'a d'i ma kuma kɔnɔ dɛ n b'a d'i ma dabali de kɔnɔ walayi n t'a d'i ma kuma kɔnɔ n b'a d'i ma dabali kɔnɔ nuhun sira toujours e de ye tirabu ta k'a biki ta k'e bɛ fɛ ka nin baara nin de kɛ i yɛrɛ ye walima e bɛna kɛ baara nin kɛ karisa ye kuma lamɛn dɛ ɔ e fɛ k'o de baara ɲɛdɔn i ye tirabu ci nuhun y'a da sira kan nuhun sira bɛ k'a fɔ k'i ko k'i bɛna min kɛ dɛ k'ale bɛ sira kan a m'a f'i ɲɛna k'a bɛ ɲa dɛ k'a bɛ sira jumɛn kan n m'o fana f'i ɲɛna dɛ ɔ baasi tɛ o ye nuhun sira ye kɔrɔ damadɔ b'a la mɛ n ye kelen pe de d'i ma n'an bɔra yen jitigi aliba masaso kɔrɔ damadɔ b'a la mɛ n bɛ kɔrɔ kelen d'i ma a mago bɛ tirabuden dɔw la mɛ n bɛ kɔrɔ kelen de d'i ma o kɔrɔ kelen jitigi aliba masaso ko maa min ka baara ma basigi a bɛ baara min na basigibaliya bɛ baara kɔnɔ hɛrɛ basigibaliya ko lo n bɛ segin a kan basigibaliya bɛ baara kɔnɔ mɛ hɛrɛ basigibaliya de kɔnɔ ɔ hɛrɛ basigibaliya de ko lo ni dɔ sɔrɔla n'o b'a b'a dɔ tɛ sɔrɔ walima a bɛ jɔyɔrɔ min na sini u b'a lajigin sinikɛnɛ u b'a layɛlɛ e b'a faamuya ni o ye n'an bɔra yen a ye alimakosi min jigin siyɔrɔ la kɔrɔ damadɔ b'a la a bɛ tirabuden damadɔ ɲini mɛ o alimakosi siyɔrɔ n bɛ kɔrɔ kelen pe de d'i ma n tɛ fila d'i ma kelen o kelen nin a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min sigilen don a ka du kɔnɔ walima a sigiyɔrɔ la farisogo de bɛ yen mɛ hakili bɛ kɔfɛ A banna, a sigilen b'a sigiyɔrɔ la koyi farisogo yɛrɛ de bɛ yen mɛ hakili bɛ kɔfɛ k'o t'a bannen ye dɛ kɔrɔ damadɔ b'a la n y'o kelen pe de d'i ma n'an bɔra yen an bɛ nuhun bila masaya la ni ka jitigi aliba bila sira kan jitigi aliba sira kɔrɔ damadɔ b'a la mago bɛ tirabuden dɔw la hali sɔrɔ n y'a fɔ wa bi n bɛ segin a kan o kɔrɔ damadɔ n bɛ kelen de d'i ma o ye jumɛn ye e maa min bɛ fɛ ka voyager sini i ye tirabu ci sini voyager ko kama jitigi aliba y'i da sira kan ale taalen tɛ laturu yɔrɔ si a b'i ka sini voyage f'i ɲɛna n'a sera ka kɛ o ye fɔlɔ ye n'a kɛra fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔ n t'a ɲuman dɔn n t'a juguman dɔn mɛ n bɛ ala deli a ka kɛ ɲuman ye ɔ fɛn wɛrɛ min b'a kɔnɔ o b'a kɔrɔ dafa fila la walima o bɛ kɔrɔ dafa saba la mɛ n t'a fɔ dɛ n danna kelen nin de ma o kɔfɛ nuhun kɔrɔ masaso kɔrɔ damadɔ b'a la a bɛ tirabuden dɔw nɔfɛ mɛ a kɔrɔ damadɔ ne bɛ kelen de d'i ma o kelen de ye jumɛn ye toujours maa min bɛ jɔyɔrɔ ɲini nɔfɛ e de fɛ ka fɛn dɔ masaya sɔrɔ e mago bɛ fɛn dɔ masaya sɔrɔ la fɛn jumɛn a faamuya dɔrɔn e bɛ fɛ ka kɛ mali somakuntigi ye ee o ka d'u ye dɛ tɔgɔ ɲini wala e fɛ ka kɛ mali morikuntigi ye tɔgɔ ɲini ɔ a dun fɔra ko concours de bɛ k'a la an k'a kɛ o ye ɔ e de ko sisan kɔni sini i bɛ fɛ ka na nin baara ni nin baara kɛ pour que i bɛ se ka somakuntigiya nin sɔrɔ kuma lamɛn dɛ i ye tarabu ci o la nuhu y'i da masaso kɔnɔ o nuhu bɛ k'a f'i ɲɛna k'i ko k'i bɛna ale i bɛna baara min kɛ dɛ k'ale filɛ nin ye baaratigi ka so kɔnɔ i bɛna baara min kɛ dɛ wa n filɛ nin ye a baara kɛ n filɛ mɛ a m'a fɔ k'a bɛ ɲa dɛ i bɛ jɔyɔrɔ min nɔfɛ nuhun ko n filɛ jɔyɔrɔ ka so kɔnɔ mɛ a m'a fɔ k'a bɛ ɲa a m'a f'i ɲɛna fana k'a ti ɲa mɛ a ko k'i bɛ n'o min kɛ k'ale b'a yir'i la kɔni ko ale bɛ yen a bɛ ɲa sa a tɛ ɲa sa o bɛ tarabu kɔnɔ dɛ awɔ o tile hali n t'a fɔ a ɲɛna n'an bɔra yen a ye alimakusi de jigin siyɔrɔ la n ye kɔrɔ fɔlɔ min d'i ma n bɛ segin o de kan dɔrɔn kɔrɔ damadɔ don mago bɛ tarabuden dɔw la mɛ n bɛ o de d'i ma dɔrɔn mɔgɔ min sigilen don a nɔ na farisogo bɛ yan a yɛrɛkun sigilen filɛ mɛ miiri bɛ kɔfɛ n'an bɔra yen an bɛ alimakusi jigin mi ɛ an bɛ nuhu bila jigi la ka jitigi aliba bila juguyaso kɔnɔ a bɛ alimakusi jigin tontigi fɛ yen nuhun jigiso an ka saw badara bɔ tarabu kɔnɔ pewu an k'o bɔ yen nuhun jigiso kɔrɔ damadɔ b'a la mɛ kɔrɔ damadɔ nin fana mago bɛ tarabuden damadɔ la mɛ kɔrɔ damadɔ nin fana n bɛ kelen d'i ma o kelen nin jumɛn i bɛ taa sɔrɔ misaliya la sini sɔgɔmada fɛ i bɛ n'i ka don kibaru bɔ mɛ i b'a sɔrɔ su in na e bɛ k'i miiri a sini ni dugu jɛra kuma lamɛn dɛ ni dugu jɛra sini n bɛna nin tɔgɔ nin baara mɛ tarabu cikun t'o ye dɛ dugu jɛra ye don kibaru bi sabu badarama ye laturu bɛɛ nuhun kɔrɔ min nana i da jigiso kɔnɔ kan'a bɛɛ saraka dɛ a sugu bi kɛ e b'a saraka e bɛ tila k'i sigi k'i b'o baara kɛ a baara i b'a kɛ a tɛ ɲɛ maa sugu bɛ yen n'i y'a to yen fana i bɛ tila k'i sigi i b'a baara sugu kɛ mɛ n m'a fɔ k'a bɛ ɲɛ fana dɛ dɔɔni dɔɔni don a bɛ kalan kɔrɔ damadɔ don kama n ye kelen d'i ma k'a misali t'i yɛrɛ kan jitigi aliba juguyaso sɔrɔ n y'a fɔ bi n bɛ segin a kan a bɛ n'a fɔ sufɛrikɛ bɛ taa ka sufɛriya kɛ yɔrɔ la mɛ ani sigasiga bɛ ka taa baara nin kɛ walima bɔn dɔwɛrɛ b'a la n bɛn'o de fɔ n ye n da tugu a bɛ ka taa baara kɛ a bɛ ka taa ka baara kɛ yɔrɔ la mɛ ani sigasiga de bɛ ka taa baara yɔrɔ nin na o ye fu dɔ ye n tilala k'a f'i ɲɛna tuguni masɔnkɛ masɔnkɛ y'a ka don kibaru bɔ a bɛ ka taa masɔnya kɛ yɔrɔ la jitigi aliba juguyaso bɛ k'a fɔ k'a bɛ ka taa masɔnya nin kɛ ni filanfila ye o t'a kɔrɔ bɛɛ ye dɛ n y'o kɔrɔ kelen pe de d'i ma a ye alimakusi min jigin nafoloso kɔnɔ o alimakusi kɔrɔ damadɔ don mɛ kɔrɔ damadɔ nin ye kɔrɔ kelen pe ye o kama n bɛn'o f'i ɲɛna maa mago bɛ tontigi gariya la dɛ tontigi gariya mago b'a la mɛ alimakusi nafoloso kɔrɔ kelen pe don a kɔrɔ kelen pe i bɛ se k'a bila minɛ damadɔ de kɔnɔ sinɔn kɔrɔ kelen don ko dibi bɛ i ni wari cɛ e bɛna fɔ dibi bɛ ne ni wari cɛ mɛ wari cira ne ma banki fɛ kɔdi bɛ n bolo e yɛrɛ tilala kuma na ka ban wari bɛ banki de la kɔdi bɛ e bolo e ni ala cɛ wari nin bɛ e bolo kɔnɔ e bɛna fɔ dibi bɛ ne ni wari cɛ orange money kɛra san sisan sisan waa fila b'a kɔnɔ ko dibi bɛ ne ni wari cɛ ee wari bɛ telefɔni kɔnɔ sifuru de bɛ e kun wari de bɛ telefɔni kɔnɔ n'e ma taa wari don i bolo kɔnɔ dibi bɛ ne wari cɛ dɛ karamɔgɔ ɔ i b'a kɛ nkalon ye tiɲɛ b'i bolo mɛ i bɛ taa banki fana na k'i bɛ taa i ka wari ta i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min bɛ e ɲɛ banki bɛ datugu ka sɔrɔ turu ma se e ma n'i y'o dɔn don min nin nana i bɛ ne cɛntigiya alimakusi anw ka makan dugu la a tɛ kɛnɛ sɔrɔ mɛ alimakusi bɛ ko laban sɔrɔ ɔ alimakusi kelen ka ko laban sɔrɔ o kɔrɔ tɛ kɔrɔ fila ye dɛ kɔrɔ kelen don koyi o kɔrɔ ninso ye jitigi aliba ye kɛnɛkanso ye nuhun kɔrɔ ye wa o bɛ min jigin ko labanso la o ye alimakusi ye jitigi aliba ni ne y'o kɔrɔ di nuhun kɔrɔ kɛnɛ kɔrɔ damadɔ b'a la mɛ n bɛ kelen fana d'i ma wa n b'o fana d'i ma ni dɔɔnin de ye i y'a kanu k'i bɛna baara dɔ kɛ Toujours n b'a d'i ma ni baara de ye parce que ne b'a dɔn ka tɛmɛ i kan i y'a kanu k'i bɛ na ala deli dɔ kɛ i yɛrɛ ye walima i ye tarabu ci mɔgɔ min ye k'i bɛ na ala deli k'a tigi ye i ye tarabu ci o ci cogo la nuhun ye kɛnɛ sɔrɔ nuhun kɛnɛ bɛ k'a fɔ ko k'i bɛ na min kɛ kɛnɛ kan i yɛrɛ ye wa i bɛ na min kɛ kɛnɛ kan mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ la wa i ye tarabu ci min ye wa nuhun de bɛ k'o f'i ɲɛna mɛ n m'a fɔ n k'a ko k'a bɛ ɲɛ dɛ wa a m'a fɔ fana n k'a ko k'a tɛ ɲɛ dɛ ko damadɔ bɛ yen i b'o de ɲini nuhun kɔnɔ n'an bɔra yen alimakusi min ye ko laban sɔrɔ kɔrɔ kelen pe nka mɛ fɔ cogo damadɔ kɔrɔ kelen pe fɔ cogo damadɔ na cogo damadɔ a bɛ tila ka o kɔrɔw bila fɔ cogo damadɔ de kɔnɔ mɛ a mago bɛ tarabuden kelen pe la n'a y'o sɔrɔ o bɛ kuma fana bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ o alimakusi ko laban fɔ cogo damadɔ min b'a la ani tarabuden yɛrɛ tarabu yɛrɛ ci cogo damadɔ n bɛ kelen pe de d'i ma i bɛ fɛ ka don ko dɔ la ma ko bɔ ko la dɛ i bɛ fɛ ka don a la i ye tarabu ci i yɛrɛ ye alimakusi ye ko laban sɔrɔ ka sɔrɔ musa tɛ bana kɔ alimakusi ye ko laban sɔrɔ ka taa sɔrɔ alimakusi wɛrɛ fana tɛ alimakusi fɛ yen n b'i kalan o de bɛ k'a fɔ ko k'i bɛna don ko min na ko laban t'a la dɛ ko laban t'a la dɛ a banna o la an bɛ tarabu jɔ yan bi Mɛ n b'a yira mɔgɔw la nin ko kɔrɔ damadɔ b'a la n bɛ kɔrɔ kelen de di a faamu k'a fɔ ko ne ka dɔni tɛ sɔrɔ ko parce que ko forfait b'i kun n ka dɔni tɛ sɔrɔ parce que k'i abonné bɛ ne na n ka dɔni tɛ sɔrɔ parce que ko i mɛnna ka mɔgɔw lamɛn k'u bɛ ka nkalon tigɛ ne ka dɔni bɛ sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ fɛn saba b'i bolo a dɔ la kelen wari ka k'i bolo dɔni ka k'i la i bɛ se ka fara sogo baara kɛ n'o tɛ i t'a sɔrɔ ne ye kelen kelen minnu fɔ n k'aw ma n k'a mago bɛ tarabuden dɔ la mago bɛ tarabuso dɔ la i bɛ taa sɔrɔ ne ka video dɔ la n ye fila fɔ kelen pe la i bɛ taa sɔrɔ n ye saba fɔ kelen pe la mɛ n keguyala o kama n bɛ ka kelen kelen fɔ n bɛ n kɔ don karamɔgɔkɛ kodɔnbali m'o faamu a ko k'u bɛ kuma dɔ fɔ dɔ ɲɛna bi sini u bɛ taa dɔ wɛrɛ fɔ dɔ wɛrɛ ɲɛna a ye n ka video bɛɛ lamɛn ne dafali de bɛ yan wasali de bɛ video kɛ tarabu nin a dira aw ma a dira aw ma dɔrɔn ala ma kusi de kama bolo ɲuman bolo jugu a bɛɛ k'a lɔn tarabuden jumɛn nana kini tarabuden jumɛn nana ninso kɔnɔ o kɔrɔ tarabuden jumɛn nana juguyaso kɔnɔ o kɔrɔ a banna a banna sinon dɔwɛrɛ foyi tɛ an b'a fɔ ko bi ta an b'a jɔ yan ni ala ye simaya bɔ ni ka don wɛrɛ yira aw ni ne na hmm, an bɛna a lajɛ ala mana min latigɛ o la hmm, an b'o fana kɛ